ọlụ gị na ndị Igbo amaka gara nwa Igbo na-ekene gị odogwu ọ dị m otu ọkụ ka m si ekene gị gana nwa Igbo ọ ka bụkwa ọdị be igbo ka ị na-ege n'ụlọ ọrụ kara aka solid fm anyị na chief okafọ onye isi ndị dibịa n'obodo enugu niile bụkwara ya bụ onye isi ndị eh, na-achụ ndị adịgboroja ndị omekome si jiri afa m ee ndị Igbo na omenala wee na m egwu wayo n'ime ee sị na ha bụ dibịa ya bụ ndị adịgboroja dibịa ọ bụ em, Chief Okafor bụ onye isi ndị task force ndị dibịa niile na ana Igbo ya ka anyị na-ekwu maka ịgba afa nakwa m ihe mmadụ ga-eme na m dịka esi eme ya na gboo ọ na-abụ onye chọọ ime ihe o je jụọ ese mara ihe na-eme ya ndị gboo ahaziele ya ọnọdụ ọ ya nwa ka anyị na-akpara ụbụbọ n'oge na-adịghị anya ị ga-ajụbazi ajụjụ maka na ndị e were akara ekwentị o yere ee o si ebe a pụọ ka unu ga-akpọba ya na nke ahụ mana ị chọọ ịkpọ ugbu a ị nwere ike ịkpọ na 09097711009 maọbụ 09023111009 ee e nwe ọkwa m maara unu na mbụ agwara m unu ka unu chete bụrụ na ị bụ onye nkanụ ị bụ onye agbanị ị bụ onye enugwu ị bụ nwa afọ igbo otu ọgbajie nke mbụ na mbụ bụkwa oke dibịa na agbanị na-asị ka onye ọbụla jikere kwadobe maka m oriri ee nneche eze nwanyị nwe iyi agwọ na oge eji eme ya erukwana ka onye ọbụla na-akwadobe maka na ọ bụ oge eji enye eze nwanyị nri na-ejekwa ya nata ngọzi dị iche iche na nneche nke dị n'agbanị em ya bụ em ka m onye ọbụla na-akwadobe maka na a na-abụ abanye n'ọnwa a na-abanye n'ọnwa ise ọ bụrụ oge ọnwa nneche na ọ bụ ọnwa nneche ka a nọ na ive n'ụwa em a ga-ewebe oku ka- ka- ndewo onye nọ n'ekwentị ugbu a biko kwusie okwu ike kee ka ị mere afa gị na ebe i si akpọ ive n'ụwa Mm, kenekwa gị nwanne o.

ọ dị mma Eh, chief ọ kwa ị nụgo ihe nwanne anyị nwoke kwuru Eh, ntị m dị ya maka- maka na e nwe oge i kwuru ose na-agba ma ọ bụ ose ama m onye ọ na-agba asa na-agba ee mana ama m na ọ bụ akpụ ọkọ na mana ya sị na e nwe ndị ọ na-abụ ete ya na tupu ị na-apụta ọ kọọlụ ya ihe onye ahụ ji bịa na ọ bụzi ee igbo mkpa ahụ onye ahụ kwuru bụ ebe okwu dị nke o kwuru wee sụcha sụọ bekee n'ime solution ọ dịkwa na m ịgbachara mmadụ afa ndewo ee onye jụrụ ajụjụ ekene m gị ọ ga-adịrị na mma o nweghị ihe na-enwe solution n'ụwa ihe ọbụla nwere solution ọ bụrụ ọnwụ ka mmadụ nwụrụ o nwere solution mgbe ugbula na mmiri onye akwa ya o nwezi ihe ọzọ a ga-emeri ya bụ na ihe eji eme ya na etu esi eme ya ọ dị mma Ihe niile zuru ezu, i nweghị nsogbu. Ị ma na ihe o ji jụọ ya bụ na ụfọdụ ga-afụcha ihe niile gbuoro ya ha amụma wee kwucha okwu na amara ihe na-eme ya mana ekwucha em agaghị ekwuzi maọbụ agaghị emezi egbozie mkpa ahụ na ọ bụ sọsọ iyi onye ahụ egwu onye ahụ nabazia ee, mee ihe a ga-eme ma asa a ga-eme Ọ ya bụ ihe na-achọ- ọ ya bụ ihe na-achọ ịkọwata. Ee, ndị anwa bụ ndị na-eyuzu ihe a na-akpọ ọsịnabamokwu.

azụ azụ nine mile ebee ka ị- afa gị kwanụ Udoka he kedu ihe ị chọrọ ịjụ ọkwa na ọ bụ eziokwu ngwa daalụ jisie ike ya gazie Eh, chief ọ sị na ihe ị na-ekwu bụ eziokwu amaghị m nke bụ eziokwu na nke ikwu maka na i kwugide okwu dị nna m nsogbu abụ ọ ya adịghị na mma o afa gị na ebe i si akpọ m Ya dịrị mma. gwa anyị afa gị ee nne ka ị mere

ee eh, na ịgwa anyị afa gị anyị na chief Okafor nọ anyị ada anụzikwazi ihe ị na-ekwu ọ kpọrọ ka ọ gwa anyị na ya na-alụ ọrụ eh, ị chọzie ikwusi okwu ike bịa mm, ka anyị na gị kpa afa gị kee ka ị mere gwa anyị afa gị ka anyị mara ebe i si akpọ agụ ebee ka agụ nọ ugbu a ehe ndị ihe ị chọrọ ịmata
na otu na na ọ- na ọbara
Mm. ọ dị mma daalụ ọ ga-asa gị ya mana ọ bụrụ na ị na-egebu ka ọ na-abịa ebe ọ na-agwa gị ekwu ya ee mana chief ọ ya bụ ihe ọ jụrụ ọ sị kee ka a ga-esi mazikwanụ ndị adịgboroja maka na ekpọ onye kpara aka ọ sị gị na mm, na ọ mara ya ama na ọ dị ya n'ọbara dịka o si kwuo ndewo ka esi ama ha buru ibu ha nwa na-akpa ngwongwo ka mmanwụ a na-aga n'ụzọ ihe a ga-evu n'isi na ihe a ga-evu n'aka n'aka nke mmanwụ na-evu ring na-aba aka ha niile na ọkpa ha niile isi ha niile na-abụ ego ayọrọ na mkpụrụ ego na ihe niile ọ bụ ihe ha na-akwakọ n'ahụ ịbatakwuo na be ya curtain ị ga-eji aka etinu ka ị mee curtain banye ọ bụ ihe ga amakwe na curtain ọ dịza ka ọ bụ ka a tụba ha egwu ka a na-atụwa ha egwu mana ile anya ka o si bido nsigo na nda ịma na ọbụla ma apc ndị n'ụlọ ha ma ọ nke dịkwu na akpa ya ị ma na ihe anyị kwuru bụ ihe echi nke ọzọkwa wee bụrụ ndị na-eme fesbuk a na-ese ebe a na-eme mmiri akụbagam eme ihe niile ụfọdụ ndị mmadụ eje nke a ha wa niile ete ha bụ ihe a na-akpọ n'oyibo 419 e nwekwa 420 ọha mana nke bụ nsogbu anyị ji opekata mpe 200 e nwere anyị nwechara usoro e ji arụ ọrụ o nwere ndị ọrụ ha bụ ndị na-akọpịta aha ndị a adreesị ha fon nọmba ha ihe ha na-eme emeghị ka ọ bịa anyị ga-ebido ọrụ very soon anambra ebidogo ee mgbe anyị bidokwa kịta a ga na-achọ ha onye ọ bụtụkwa bịa ọ bụ ọzọ si je ebe ọ bụ iji ihe niile gbasara ya wetara ebe a a ga-akwado ya je kọọ gọọmenti ka o siri na-ahụ na mmewata na ka ma mmewata ji na-akpa nkata ndewo ọ dị mma ịma ihe anyị kwuru ka m ji ekene ndị ọkịja na nso nso a ka anyị nụrụ ee, na ndị niile na-eme omenala eze kpọpụtara wee chụba ndị niile a na-emetọ afa ha ji omenala akpa alụ dị iche iche wee sị na ọ bụrụ ka o si eme ya ya bụ na ndị ndị ndị ndị eziokwu na-apụtazi na-agwa ndị mmadụ nke bụ eziokwu task force m na anambra ya ebidogwa ọrụ gọvanọ biri ha ụgbọ niile anọ ya bụ ihe ji anyị kịta ọ dị mana ọta bụ gọvanọ nke a bikọz na akwụkwọ nyere anyị erubeghị ya aka ee mana ihe nke anambra ji dị mana anambra elekshọn anambra na-adị iche na elekshọn naijiria ọ naghị adakọ ya mgbe ha nyeweziri nsogbu a sị ka e nye ha akwụkwọ nke ha nye gọvanọ mee ihe niile ha chọrọ oke ite a a machie ya na anambra mana nke a ka m gwara gọvanọ sị o nwee ka ị ga-esi machi oke ite ịma ha nke bụ oke ite nke na-emetụ mmadụ na nke a na-emetụ n'ọrụ task force ka ọ dị ọrụ ya ọsịza ihe a ga-eme a gwa ya ọ kwado e bido ọrụ n'ike na ebube na-achọ ịtụnye ọnụ ebidozi ọrụ n'ike na ebube afa gị na ebe i si akpọ ekele m gọvanọ Anambra Godi n'ọdị mkpa ka ọ bụ na mba ọba a na-ekene gị afa gị bụ ogbonna elechi ngwa gaa n'ihu kwuonụ ka anyị na-anụ na ya amabeghị o nwee gịnị ee na gịnị mere A-

afa gị na ebe i si akpọ ọ dị mma kingsley i nwere afa igbo i nwere afa igbo maka na ihe igbo ka anyị na-eme ihe a maka ndị igbo ọ ga-adịrị gị na mma ndị ihe ị chọrọ ikwu ọ dị mma anyị were ụdị efe a 09097711009 maọbụ 09023111009 bụ akara ekwentị ga-eji wee jụọ anyị ajụjụ ebe a chief ka nọ ebe a chief bụ onye isi ndị dibịa n'obodo Enugu afa gị ee ee kee ka ị mere nwanne ele m ọkwa biko ọ na-adị enwetazi anyị na Cross River ọfụma ee m ga-agwa injinia Ken na-ege m ntị ugbu a ọ ga ọ- je- injinia Ken na-edetu ya ọ ga-ama ihe o mere chai ee injinia Ken na-anụ ya ọ nụgo ya A- ee, ọ ga-emakwa ya aka o daalụ daalụ n'ozi a i wetara anyị eh, ọ dị mma ọ bụ anyị na chief Okafọ Mmụọshinne onye isi ndị task force ndị dibịa niile n'ala Igbo na-akparị ụbụbọ anyị na-ekwu maka ịgba afa afa gị kee ka ị mere nwanne ndee ebe i si akpọ anyị ibe nọ onye ee nwanne ọ mana Emma ahụ ọkwa afa Igbo- ọ pụta ka gịnị n'Igbo Chukwunọnso ọ ga-adịrị gị na mma kedu ihe ị chọrọ itinye nwanne mmadụ ọ dị mma ngwa tọọ ntị n'ana ka ọ kpọọ ya tọọ ntị n'ana e, chief e wee sị na ya ka na-abata ugbu a na ị kpọrọ nọmba gị ahụ ọsịsọ na enwetacha ya ọ bụrụ na ị ga-eji nwayọọ wee kpọọ ya ka ya wee nwee ike wee na-enweta ya ya bụ akara ekwentị gị ahụ
akara ekwentị m

35 38 39 80 zero- Ọ dị mma ka anyị were onye nke a Eh, gwa m afa gị na emisha Ah, gbadata ya gbadata ya ehe ebee ka i si akpọ ife nọ Okafọ adị mma ọ dị mma ọ dị mma Eh, ke- kedu kedu kedu ebe i si akpọ ka ọ mara na m aka aka n'ebe a Udi agbakwumenze ọ dị mma ee chief ọ sị na mm, chi- ọ- ka ọ ga- ka ọ saa gị ya. chief ọ sị na ụmụ nwaanyị na-ekwutakwa maka ndị eze nwaanyị na onye ọbụla bụzi eze ma eze nwoke eze dibịa ndị a mana ọ sị ma ndị eze nwaanyị a onye ọbụla na-achọzi ezinụlọ ọbụla n'ala Igbo chọziri inwezi eze nwaanyị O wee na-ajụ ọ dị- o kwesịrị
ee ma ijikwa gwa eziokwu chizani anyị chọkwara ndị omenala anyị chọkwara ndị ga na-eme omenala mana nke anyị na-achọhọ bụ nke adịgboroja a na-ekwu maka ya bụ ndị iwu ma ị bụ eze nwaanyị ma ị bụ eze nwoke ma ị bụ eze nwa nke ị bụ anyị amaghị ibe eze ị bụ ihe anyị ma bụ mgbe anyị bịakwara

Mm. ọ dị mma ọ ọ ga-asa gị ya Mm. chief ị nụrụ ihe o kwu e nwere ihe o kwu ọ sịrị ndị mmadụ na ego ndị dibịa na-akpọzi karịrị na ya mana ndị gboo na ọ bụrụ a rụọrụ gị ọrụ ọ dị mma ị bịa kene dibịa rụọrụ gị ọrụ ọga ekele m gị ihe ị jụrụ ajụ amaka mana onye na-aza nwere a rụọ ọrụ gị nwa dị mma gị bịa kene wefu nke a n'obu onweghịzi ebe ọ dị n'ụwa maka gịnị ụmụazị kịta 20 years na-achọ ka ha gbaa Benz mgbe ọ bụla ịnụgo hotel gị nwa onye na-ajụ ajụjụ a kịta chọrọ ebe yunivesiti ka i si jee abroad mana mgbe be anyị na-ekwu ndị dibịa ka ha kọọ ugbo kọta ọfụma nụọ igwe nwaanyị ndị ọ ga na-arụ ọrụ o nwere ihe ụfọdụ a na-eme o nweghịzi onye ga-emecha ọgwụ kịta sị gị jewa dịkwa mma gị bịa kwụọ ụgwọ ma gị bịa kene nke a bụ nke izizi nke ịbụọ onyinye anụnwa unu na-enye n'ụlọ ụka ma tithe ma onyinye ugboro iri na ise ọ dịghị oge gboo anyị nwere ike ịrụcha ọrụ sị gị jewa dịkwa mma gị bịa kwụọ ụgwọ mana kịta ị ka nwere ike inye ha ezakwụdị ihe tụọ onyinye ugboro iri na ise na kwụ tithe ugboro ọgụ ugboro dibịa ịkakwụbakwụ ya gbafuo gị n'obu ihe m ga-agwa ya bụ na ihe gbasara nke na na ọgwụ na-agana ọnụ eziokwu ka ọ bụ sọsọ advice m ga-enye gị bụ onye ị na-eje na nke ya be sure na ọ maara ihe ọ na-eme

ka m kọrọ ofu akụkọ eje m ijebe obe bụcha anyị jechara abuja fụta njela ha na nke iwu nwoke akwara ụgwọ hotel na nje m hotel na na nke iwu nwoke a na m kpọ ya na fon ya na ekwu okwu ọrụ 400,000 a kwụrụ ya ọ na-egosi m ya si m chịa si m nwoke na meghị tekwara ewu m etu anakwa n'obu m hitere ya o gote m mmanụ chọrọ ịra nwoke a bịa sị ya je weta ego a wetacha ya kpọọ mazi ya

ọ sị mgbe ya mara ego na ụlọ ọrụ ya ndị ebe ebe na-etu aka si rụọ ya na nke ndị a na-etu aka si rụọ ya ọda ihe anwa o nye ya 100,000 o gote sọsọ ọbọgwụ efu wee jiri ọgbọ ọbụla ọkụ ịma na ya fọ ndị anyị na-ama ụdị ndị anyị na-achọ mana onye Yoruba ọ bụghị ebe anyị ọ bụrụ ka m ga-eji eme ọgwụ ọsọ ọrịa ọ bụrụ ya ebe weta akwụkwọ so onye ji na-agwa agwa pụta ọkụ ọchịchị ọ karị nwanne enweghị ndị pụs ọ dị mma eh, chi- ị ga-ejiri nwa rụzi ha ụzọ ka m si eme nke m ozu kwuo ozu kọmputa ọ bụ ihe ị chọrọ ụdị m si ya na asa na ala ọ ga-adịzi mana ọzọ na-echi na oyi firi ha kpọhuo nke ahụ ihe niile kịta ka ala ọ na-ekele gị ọ dị ọ dị mma em, okwu abanyebego eh, mana ị ma na oge na-asịzi anyị kwarapụ kwarapụ oge adịghịzi ee ka unu ga-esi wee mee maka na onye na-abịakwute dibịa n'oge gboo bụ ime iku ka ndị dibịa na-eme ihe a ka ihe na-adị mma ka ndị mmadụ wee nwee ike ghara ịda na-agbafusi maka na ọ bụ ụmụ ihe a niile mere na-eme na a na-eji ada na n'aka ndị ọjọọ mana ee o okwu ndụmọdụ na nkenke na akara ekwentị gị na oge e ji afụ gị ka anyị chọrọ ime maka na oge asịga anyị kwarapụ kwara oge agago ndewo okwu ndụmọdụ na-adụ ụmụ mmadụ ọha niile biko nụ. ofu okwu m izu okwu ofu okwu m ịbọ ị na-eje be dibịa ga-emere ihe hie aka n'anya aka ị ga-ehi n'anya bụ mụrụ anya ka azụ ọ dị mma ọ bụrụ na ị nwekwara anya mgbe dibịa mata mmanya onye bụ eze nwaanyị mata mmanya echi igbe na a kpọrọ jere mmiri nke eje na nke eje nke eje na nke eje onwe ị ka ị na-etinye na nsogbu biko hie aka n'anya ekenego akara ekwentị m bụ 080 56 78 1241 080 56

Ọ dị mma, ekelela m na ọ bụ olu Chief eh, Okafor onye isi ndị dibịa n'obodo Enugu bụkwara ya bụ onye isi ndị eh, task force ndị dibịa n'obodo Enugu ka ị nụsịrị ugbu a ewezi ka o si dị je soro m na eh, Facebook abụ m Solid Chizzy Ani Solid Chizzy Ani ma ọ bụ Chizzy Solid Ani ị kpọkwanụ m Chizzy Ani na Facebook ị ga-afụchagasị ka anyị si dị ma ọ bụ Kpakpando African TV na YouTube eje sonyela anyị ma ọ bụ sonye Kpakpando TV ma ọ bụ soro Chizzy Ani ebe ọ bụla ị fụna na social media sokwara em, Solid FM anyị nọ ma na eh, Facebook ma na eh, YouTube ebe niile a ka anyị wutere jesu ya zitere ozi nke gị abụ m Chizzy Ani biko ị na-eje na nke dibịa chief ekwuona ife sị na jiri uche gị wee na-eje jikwara uche gị wee jee mara ya ka azụ mara ya ka azụ adịghị ama ama ọ dị mma ọ ga-adịrị nwoke ma dịrị nwaanyị mma ekelela m Ify eh, Ify Ego nakwa Ndụbụisi ee ndị niile kpara m aka n'igwe nakwa nwanne anyị nwoke ya na chief Okafor so wee bịa n'obi anyị ọ ga-adịrị unu niile mma m gbugharịa ọnọdụ ọ bụrụ oge ahụ Oziọma Ejiọfọ ji edu unu wee na-aga cheta na abụ m Chizzy Ani ka ọ dị